jamana dilanni faso den ɲumanya bɛ daminɛ fan jumɛn a bɛ daminɛ du de kɔnɔ mɛ du de tiɲɛna ni du tiɲɛna o tiɲɛni de bɛ wara o bɛ na kɛnɛ ma n'o nana kɛnɛ ma o denmisɛnnin kelenw de bɛ taa kalanw kɛ olu de bɛna jamana mara o tiɲɛni kelen de bɛna don jamana mara kɔnɔna na o de bɛ na ni tiɲɛniw ye o de bɛ na ni faso kanubaliya ye sabula mara de bɛ na ni faso kanu ye mara de bɛ na ka faso kanu don denmisɛnninw ka don dusukolo la ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bi k'e bɛ ko kalama k'e bɛ ko kalama e b'i ka jamana de bila diɲɛ jamana bɛɛ sanfɛ jamana kanu ni maa o maa b'a dɔn hali diinɛ ka bɔ yen i barajuru tigɛra yɔrɔ min i wolola yɔrɔ min i kɔrɔbayara yɔrɔ min i mana san kɛmɛ kɛ dugu o dugu la don dɔ o b'a f'i ye k'e dunan ye mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i ka jamana de i ka jamana ye i kan'i ka jamana bila jamana foyi ye hali n'i ka jamana bɛ nkalon kan i ka jamana dɛmɛ i bɛ pisansi ba fɛn o fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ amerikɛnw de b'a fɔ u denw ɲɛna depi u fitinin k'u denw ka k'u ka jamana ka wusa ni diɲɛ jamana bɛɛ ye k'u ka jamana ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ye k'u ka pasipɔri ka wusa ni diɲɛ pasipɔri bɛɛ ye ko amerikɛn den ka wusa ni diɲɛ den bɛɛ ye o de bɛ don u kunna depi u fitinin nka mun y'a to bi an ka jamana kanu ti ka se ka don an na sabula jamana kuma bɛ fɔ cogo min na jamanadenw t'a dɔn jamana kanu kan ka kɛ ekɔliso de la mhm. nka jamanadenw jamana kanu tɛ yir'u la mhm. amerikɛn den fitinin depi ekɔli la u bɛ jamana kanu yir'a la ka faso kanu yir'a la o la amerikɛn den tɛ sɔn ka taa tasuma don a ka jamana kɔnɔ a tɛ sɔn k'a ka jamana ci fantanya ni gɛlɛya man'a minɛ cogo o cogo nka mɛ mun bɛ na ni nin bɛɛ ye ne b'a ye bi an ka jamana kɔnɔna na waati bɛɛ i b'a ye minnu y'an ka jamanaw mara u ni olu denw balola balocogo ɲuman na olu ye furufuru yiranna den kɛ fantan ye ka tiga yiranna den kɛ fantan ye ka mekanisiyɛnkɛ den kɛ fantan ye o den tɛ condition ɲɛnama na o den tɛ kalan ɲɛnama kɛ busekɛ den tɛ kalan ɲɛnama kɛ o tɛ baara ɲɛnama na o mɔgɔ minnu y'o kɔlɔlɔ n'o tɔɲɔ ta k'o se jamana ma bi n'an f'olu de ma ko politikimɔgɔw bi n'i y'o politikimɔgɔw ta k'a lajɛ ɲuman b'u la nka o ɲuman man ca nka minnu bɛ k'a fɔ bi ko jamanadenw ka bɔ k'olu ni jamanadenw ka taa marisi kɛ ni jamanaden min bɛ yen nɔ k'e bɛ ko kalama furufurugilanna i den to i ka so kɔnɔ e, tigafeerela i den to i ka so kɔnɔ busekɛ i den to i ka so kɔnɔ sabula i den bɛ bɔ a bɛ taa n'a sara f'u y'a ta minnu ko ko ala ma mɛn ko denmisɛnninw ka bɔ k'u ka taa taama maaw sara bali ye denw sen tiɲɛ dɔw ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna nka depi o mɔgɔ kelenw donna fanga la o ɲinana o mɔgɔ kelenw kɔ o ma kɛ san mugan o ma kɛ san bi saba o ma kɛ san tan o kɛra an kɔrɔ o don o dɔrɔn mɛ jɔn de b'i tu yɛrɛ ma k'i bɛ bɔ o politiki mɔgɔ kelenw nɔfɛ san joli jamana b'u bolo u ye jamana ci ka jamana kalanko ban ka jamana arimeko ban ka jamana edikasɔn tiɲɛ ka jamana sɔrɔ dɔgɔya ka jamanadenw kɔngɔ ka jamanadenw minɔgɔ a bɔra jɔn na ni politikimɔgɔw tɛ o politikimɔgɔ kelenw jɔn b'i tu yɛrɛ ma k'a fɔ i bɛ bɔ olu nɔfɛ ko ka t'i ka jamana ci o la n y'a ye ko bɔli dɔ bɛna kɛ u ye don dɔ fɔ a la ko 25 ni mɔgɔ hakilima i bɛ analyse kɛ a kan ka mɔgɔ lasiran a kan ka mɔgɔ lamiiri a kan k'a dɔn ko faso kanu banna n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɔ don dɔ ma o don daminɛna 25 26 ko 26 mars ni don joli bɔnna ka joli woyo jɔn joli bɔnna fantanw hmm. jɔn joli bɔnna misikinaw hmm. wa kɛlɛ bɛ kɛ laɲini o laɲini kama o laɲini si tɛ sabati e ɲɛ b'a la bi fantanden caman kɛra dɔrɔgutala ye jɔn nɔ don marako jugu fantandenw tɛ ka kalan jɔn nɔ don marako jugu e ni mɔgɔ dɔ bɛ sigida kelen na quartier kelen a fa bɛ don bi jamana marali la bi o tigi bɛ a yɛrɛ wusaya e ma a bɛ wusaya ni e ye a bɛ kɛ mobili ɲuman kɔnɔ e ka impôt mobili e ka impôt de bɛ kɛ k'u ka so sara k'u ka ji sara k'u ka courant sara u bɛ bila ka taa Amérique k'u bila ka taa Chine k'u bila ka taa jamanabaw la k'u denw bila kalan na ka fantandenw to tɔɲɔ kɔnɔ ka fantandenw to furatanya kɔnɔ ka fantandenw to minɔgɔ kɔnɔ ka fantandenw to kɔngɔ kɔnɔ o fantandenw kelenw ni bɔli wagatiw sera u bɛ don jɔn kan fantanw kɛmɛ naani kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ fila waa kelen i ka hɔrɔnya n'i ka danbe ta i b'o to yen nɔ sabula don dɔ an ka jamana in de kanu k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛ hubbul watani minal iman n'an ma jamana in kanu don dɔ jamana in ko bɛ ban n'an m'an ka jamana minɛ don dɔ an bɛ taa kɛ étranger ye jamana wɛrɛ la an bɛ bi maliyɛn sɛgɛnna maliyɛn tɔɔrɔla diɲɛ degun bɛɛ bi maliyɛn a bɛɛ dɔ ye an ka dirigeants y'an kalantanya u y'an kɔngɔ u y'an minɔgɔ u y'u mago bɛɛ bɔ an na bi n'u mago sera an ma don min u bɛ don an kan i bɛ taa bi burusi kɔnɔnaw la musow de bɛ ka sa nɛgɛso kan i bɛ taa bi hôpitaliw bɛ burusi kɔnɔ hôpital tɛ yen i bɛ taa burusi kɔnɔ bi ji tɛ yen olu dun nana ko jamana marali ko ka ko démocratie ko ka jamana mara ko jamanaden bɛɛ hakilina est ce que an ka hakilina ɲininkara wa faamaw de ka hakilina ɲininkali bɛ kɛ fantanw bɛ bila kɛrɛfɛ o tuma yala anw fantanw tɛ maliyɛn dɔ ye wa o tuma anw tɛ jamanadenw dɔ ye wa o tuma an ni hɛrɛ ma kan wa o tuma an ni nɛɛma ma kan wa o de la don o don an de bɛ ka buruja anw de bɛ ka nɛni diɲɛ jamana bɛɛ kan anw de bɛ ka lebu diɲɛ jamana bɛɛ kan anw de ka denmisɛnninw bɛ ka sa ji kan don o don mais mun y'a kɛ mun y'a kɛ parce que gouvernement ma jɔ a place la mun y'a kɛ jamana wari tɛ mara marako ɲuman na mun y'a kɛ tɔɲɔw cayara mun y'a kɛ fantaden tɛ bila condition na mun y'a kɛ waritigi den minnu bɛ yen n'o jamana ye minnu nafa olu denw de nafalen don ni jamana wari ye olu denw de nafalen don ni jamana sɔrɔ ye o musow tɛ furakɛ jamana in kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen musow bɛ taa furakɛ kɔfɛ jamanaw kan o denw bɛ taa kalan kɛ k'u ka segin ka na anw mara sabula u ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ ta ka bin anw kan walasa anw kana se ka miiri walasa anw kana se ka hami parce que n'i ye mɔgɔ lakɔngɔ ka mɔgɔ laminɔgɔ a tigi tɛ se ka miiri ka ɲɛ a tigi tɛ se ka hami ka ɲɛ nka bi o gɛlɛya de b'anw kan o la an ka ɲɛmɔgɔ y'an nakɔngɔ k'an naminɔgɔ n'o la ni waati minnu donna an kan dɔrɔn ka wari kunkurunnin ta ka d'an ma dɔrɔn o la an bɛ tugu u kɔ parce que kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la an b'a ɲini alahu subahanahu wa taala bolo mɔgɔ o mɔgɔ nakun ye hɛrɛ ye ka jamana in kanu ala ka jamana in dilancogo ɲuman don o ma mɔgɔ min nakun ye ka tɔɔrɔ ta ka di jamana in ma ala k'a tɔɔrɔ bin u yɛrɛ kan mɔgɔ minnu nakun ye ka balawu ta ka bin jamana in kan ala ka balawu bin u kan mɔgɔ minnu nakun ye ka jamana in lawasa ala k'u lawasa mɔgɔ minnu nakun ye ka jamana in fɛrɛ ala k'u fɛrɛ mɔgɔ minnu nakun ye ka jamana in k'a bɔ tɔɔrɔ ni degun ni kunmasuli kɔnɔ ala k'u dɛmɛ ala ka jamana in di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana in mara ala ka jamana in to mɔgɔw bolo jamana in kanu bɛ mɔgɔ min na n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kanu dɔgɔyara maa minnu ko don don don tɛmɛnen k'a fɔ denmisɛnninw ma a ye bɔ a ye taa arajow minɛ a ye taa telew minɛ olu donna fanga kɔnɔ u ɲinɛna o kɔ dɔw kɛra nujuratɔw ye dɔw senw tigɛra cɛnin dɔ yɛrɛ bɛ balabugu a y'a ka kalan kɛ ka ban pewu a ka diplɔmu b'a bolo kisɛ donna a la a ko ko ne ta banna ko a y'a jija aw kana janfa mais u y'o janfa ni sara aw ka boli nɔfɛ a y'a sigi a ka kelen-kelenna bɛɛ labanko lajɛ ni mɔgɔ joli bɔnn'i nɔfɛ layiru kan aw ni ɲɔgɔn cɛ aw nana ko jamana ko de don mais ni ko tɛ ka kɛ ten cogo la a y'aw sigi k'o ko laban cogo la o mɔgɔ kelenw bi olu labanna cogo di olu tilala ka laban labanko juguya la k'u yira diɲɛ bɛɛ la o la ala dɔrɔn ne faama ye mm. inna allaha lahul muluku mm-hmm. o la ala b'a fɔ ayinal muluku duniya ko diɲɛ faamaw bɛ min aina al-aghniya dunya diɲɛ masakɛw bɛ min masakɛ bɛ wa est ce que faama yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ wa faamaya mun bɛ ban i n'a fɔ i ma deli ka na walahi exemple surumannin ta an ka jamana faamaw kan n'u tun bɛ tɛmɛ u bɛ gitɔrɔn tigɛ ɛri ni ɛri u bɛ sa don min na gitɔrɔn ma tigɛ u ye walahi u taara da yɔrɔ min na garidiw bɛ min u jɛɲɔgɔnw bɛ min u teriw bɛ min mɔgɔ minnu tun bɛ tugu u kɔ u bɛ voyage avion luxe la u bɛ min u bɛɛ u b'aw la

an ka jamana de ka d'an ye jamana de tɔɔrɔla ala ka jamana in bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala k'o kɛ rasulu bonya kama salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu a camdama i ni ce ni baraji ala k'i sara hali bi ala ka faso kanu k'a don an na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ salamu alaikum